Kusakukonda koma kusafuna kukusiya. Palitu achikondi ena ake amene amakhala zochita zawo zodabwitsa kwambiri. Iwowo samakukonda, samakutreater bwino as mwamuna wawo or mkazi wawo komanso at the same time samafuna kukusiya, kukupanga set free. Nde lero tifuna tikambirane kuti ndi chifukwa chani amapanga zimenezi komanso tikambirane kunena kuti iweyo uwone zizindikiro zanji pa khalidwe limeneli komanso zili ndi kuipa kwanji nanga upange bwanji. Nde tiyambe choyambirira why they stay. chimene amapangira zimenezi fear of being alone pali anthu ena amaona kuti "Eh, ndikasiyana naye anthu aja amadziwa kuti munthu uyu ndi wabwino kwambiri munthu uyu amadziwa kukonda zonse nzabwinobwino kwa iyeyo komano mbali yangokhala kumbali yawo iwowo ndi amene chikondi chathera nde amaona kuti "Eh, ndikasiyana naye kuti ameneyo ineyo ndizakhala ndekha so they are afraid of being alone komanso amakhala they are looking for comfort and convenience amakhala anthu amene amadziwa zonena kuti chinthu chimene achifune kwa inu amachipeza akakhala kuti akuchifuna sinanga ndinu munthu wabwino so your convenience komanso the comfort amakhala akuopa kuti "Eh, zinthu zimenezizi ndizikhala nayebe ngakhale sindimankonda ndikumamdabulabe ndikumayenda zinthu zosapanga kumapanga zinthu zosemphana ndi zimene inuyo mumafuna komano akufuna kuti angokhala nanu komanso anthu ena zimenezi amapangira chifukwa chonena kuti controltu basi they want you around but on their terms akungokufunani inuyo kuti mukhale around sinanga ena amene akuyenda nawo sizimatheka kuti iwo apange control so akufuna inuyo kuti mukhalepo around musapite kwina kulikonse komanso ena amapangira zimenezi chifukwa chonena kuti nkhani yake egotu basi kukhala ndi kamtima kozikweza kena kake so they don't want others to have you pali anthu ena ake amene samakukondani komanso samafuna kukusiyani chifukwa chonena kuti ali ndi ego ali ndi nsanje basi safuna kuti inuyo mupeze wina and you should move on kutokhala zoti even munasiyana mwamuna akukhala kwina mkazi akukhala kwina komabe still sakufuna kuti kumene ali wina uja apeze wina basi ali ndi kaego amaona kuti a ndinyozeka ndiye ndi zizindikiro zanji zimene you should look for chizindikiro choyambira they give little effort to expect you to stay amakhala anthu amene saikapo chidwi komanso saikapo mphamvu zawo pa relationship yanu ija zinthu zimene zingakupangiseni inuyo kuti mukhale komanso ah, ndi anthu amene they get jealous if you try to move on ndi anthu amene amakhala ansanje akakuona kuti inuyo ndi munthu amene you are trying to move on with your life so they are jealous about it and they keep you confused no clear commitment pali anthu ena ake amene even sudziwa kuti pali tsogolo la banja linalilonse kukusiyani inuyo in a confused state and amakhala onena kuti even commitment in, pa- sa- they don't commit themselves to you so ndi chizindikironso china chimene mungachione mwa anthu ngati amenewawa now ma effects on you zima- zima- zili ndi kuipa kotani one there is emotional exhaustion sinanga inu mumakhala mukuganiza zambirimbiri koma awawa adi amandikonda koma adi awawa tizakhalira limodzi mpakana kalekale awawa azionesa ngati kuti ali nkwina kumene amapeza comfort So there is that emotional exhaustion in you. Komanso feeling stuck in a one-sided relationship. And then you end up feeling kuti I think ndine ndekhato amene ndilimo m'banja muno. Or ndine ndekhato amene ndimamkonda mkazi wangayo kapena mwamuna wangayo. So you are feeling stuck. And kamene kanso kamakhala kopweteka kwambiri munthu kamakalingalira. Ndi zimene zimapangitsa ena kuonda, ena kumadzilirira akakhala okha. Komanso losing your confidence and peace of mind. Chifukwa cha zinthu ngati zimene zimakupangitsa kunena kuti usakhale ndi mtendere wa mumtima. kakhonfi kamene munthu wina aliyense amayenera akhale nako osakhala nakonso now mupange bwanji what to do chinthu choyambirira you have to recognize the pattern early inuyo muzi- muyesetse kuzipanga identify zimenezizi kumayambiriro komwe komanso you have to ask yourself muzizifunsa nokha kunena kuti am i loved or just kept around ineyo munthu uyu amandikondadi kuchokera pansi pa mtima kapena angofuna ndingokhalapo mmoyo mwake and mukazindikira zimenezi now mukuyenera mumuyitanitse and discuss about it kuzikambirana and find solutions kuti kodi tsogolo lathu ndi lotani limeneli ndi funso lofunikira kwambiri limene mumayenera muzifunsananso mukakhala kuti mwamuona kuti wina wake akuluza track m'banjamo chimene mungadziwe nchonena kuti real love sets you free it doesn't trap you chikondi chenicheni chimakupangani inuyo mfulu chimakupangani set free osati kukumangani inuyo ndikumamva ngati muli pakhwekhwe wina wake